Khristu. Okhawo amene sanapulumutsidwe ndi amene amayenera kupemphera kuzera mwa Yesu Khristu kuti apulumutsidwe. Pamene kuti akuti through Jesus Christ you you are going to be saved. Ndiye ukapemphera kuzera mwa Yesu Khristu umapulumutsidwa. Ndiye tikapulumutsidwa utabwera mu ufumu wa Mulungu ndiye timapemphera no bwanji? Ndiye ndikuonetsani picture imene anthu amaganiza. Munthu wamkulu akhale Ambuye Yesu Khristu. Awa akhale Mulungu. Ndiye ine ndikupemphera kuno. Ambuye ndikufuna chakuti Ambuye ndikufuna kuti mu dzina la Yesu. Ndi anthu amaganiza ngati Yesu uja amanyamuka ndikupita kukamuza Mulungu kunena kuti ah ah, Mulungu mwana wanu akuti akufuna galimoto kenako no Mulungu ayankhe atumize ngelo Gabriel. Gabriel go and give my son car pita kampasa mwana wanga galimoto kenako no Gabriel athamange akatsitse galimoto pum. nkhani basi munthu wamkulu athokoza sizimayenda choncho emeni Kupe- nde kupemphera mu zina la yesu khristu kutanthauza kuti iweyo ukugwiritsa ntchito zina la yesu khristu ngati zina la yesu khristu akumva ndi ochepa "Ah, ndakakonda anthu mwina kanena imeni ah, ndine ndekha amene ndikunena ameni eh? Ba- nde mumve muone tingoyerekeza a president andituma ineyo elijah upite ku banki ukatenge ndalama izi A pastor akhala akundituma po kupita ku bank kapena kuti, upita ukandipangire izi, upita ukandipangire izi. Ndikapita kuti ndikapange zinthu zija, sindimakhala kuti ndikupita mu dzina la ine la Elijah. Ndimakhala ndikupita mu dzina la ndani? La abusa. Kutanthauza kuti munthu uja akamandiona, sandiona ineyo iyayi. Aona ulamuliro umene ali nawo ndani? Abusa. Ah, ndipo yesu khristu anatiuza kunena kuti mariko chapter ah, mariko chapter 16 verse 17 akuti iwo amene angazakhulupirire ine akuti zizindikiro izi zizawasata iwo choyambirira akuti muzina langa azachosa ziwanda kutanthauza kuti kuzera mu ulamuliro umene yesu khristu ali nawo ife tizachosa ziwanda ndiye tikamapemphera kuti muzina yesu khristu sitimakhala kuti mukungoyankhula zinthu zimene sizikupindulirani iyayi mumakhala kuti mukupemphera mu ulamuliro wa yesu khristu nde funso nkumati palipo pamene zina yesu khristu inalepherapo vesi inake ikubwera mumtima mwangamu afilipi chapter 2 kuyambira vesi 5 akuti a- a- amafotokoza chonchi akuti ati ife tikhale ndi mtima ozichepesa ngati wa yesu khristu akuti pokhala iyeyo mulungu mthupi akuti koma anazichepesa mpaka anakufa imfa yapamtanda akuti komano mulungu anamukweza iye ndikumpasa zina loposa mayina onse ati kuti pakutchula zina la yesu ndiye muve mwabwino akuti pakutani pakutchula mukawerenga ija la chizungu kuti by the mention pakutchula kutchula ndi chani okay kutchula dzina lanu ndani angel angel popo ndatchula chani dzina lanu ndakuti pakutchula dzina la yesu ndiye akunena kuti mu dzina la yesu khristu akuti lilime lililonse likuyenera kuvomereza akuti bondo lililonse likuyenera kugwada tikatani tikatchula Anthu ambiri chimene dzina la Yesu Khristu silimagwira ntchito m'moyo mwawo chifukwa samadziwa kuti limatanthauza chani. Pa chifukwa chimenechi upeza kuti dzina la Yesu Khristu amaligwiritsa ntchito pena paliponse. Mwachitsanzo nakhalapo ndikuwaletsa anthu ndikuwamva usanditayese Yesu. Eh? Mpaka Bible imatiuza kuti anthu asatchule dzina lake pa chani? Pa chabe. Chifukwa kuti ukatchula dzina la Yesu Khristu angelo amakhala attention, amakhala pa attention.

tikambirana tiyamba kupemphera muchani mzina la yesu khristu ndiye tipitirize vesi yathu ikuti akuti ndipo siku limenelo simudzandifunsa kanthu indetu ah, indetu indetu ndinena kwa inu ngati muzapempha Atate kanthu azakupa, azakupasani inu m'dzina langa, vesi 24, ati kufikira tsopano simunapemphe kanthu m'dzina langa. Ameni. Akuti kufikira so, akukuuzani inuyo ndi ine. Akuti kufikira tsopano simunapemphe kanthu. Kutanthauza akutiitanira. Ati kufikira tsopano simunapemphe kanthu m'dzina langa, ndiye mumve mau ao akuti, Pemphani, ndipo mudzalandira, kuti chimwemwe chanu chikakwaniridwe. Akuchitatu kutipanga invite. Ati akulu, kuyambira lero simunapemphebe kena kalikonse. Ndikauza anthu ena ndikuti zoti, especially culture yathu yaku Malawi, ine ndinakulira ku Malawi, ndiye ndimadziwa, ndakhala ku Malawi kunoko ndimadziwa. Kwambiri akhala kuti Ma- kwambiri sindidziwa malokesho mwina amene timakulira ife makolo azi- amene ali achibambo timaopa kwambiri even nkhani ya serious sunga nkhani yos- yocheza sungayipitise kwa iwo moni adadi chakuti chakuti umapezeka mwina akuoneka okwiya nthawi zonse amangooneka ngati asiriyasi ndiye choncho moyo monse timautenga timaupitisa kwa mulungu koma yesu khristu apa akutiuza zoti ati pemphani akuti ndipo muzalandira kuti chimwemwe chanu chikwaniridwe nde umapeza mwina takula malo kuti ukapempha ukauza amayi kuti amayi ndimafuna ndalama yoti ndikagulire chakuti chakuti ii panopa ndilibe kaye ii ndimafuna ndalama yoti ndikapangire yakuti ii panopa ndilibe kaye adadi ndimafuna ndalama yansapato ndikupasa mwezi ukatha choncho timamuyonaso mulungu ngati kuti tikampempha satipasa umbombo mwina adikira mwezi uthe ah mulungu amayandikira kwa munthu nenani ameni Ameni. Ndi akunena kuti, ah, ngati muzapempha Atate kanthu azakupasani inu mzina langa. Kutanthauza sitipempha mzina lathu, tipempha mz- tipempha mzina Atate. Ati kufikira sopano simunapemphe kanthu mzina langa. Pemphani ndipo muzalandira kuti chimwemwe chanu chikakwaniridwe. Kutanthauza zimene Mulungu akufuna kuti nthawi zonse tizikhala nazo zinthu zimene tikufuna. Ndiye kodi kupempha mzina Yesu Khristu nkuti? so anthu ambiri amangoti tipempha muzina yesu khristu ndoti ukwati pasoni ambuye yesu chonde ndipaseni njinga ambuye chonde ndipaseni ntchito ambuye chonde ndipaseni galimoto ambuye ine ambuye ambuye amaona ngati choncho koma ndipaseni chisanzo chabwino chifukwa cha nthawi ndifuna ndithamange mukawerenga pa machitidwe a atumwi chapter 3 pali nkhani yabwino imene imaonetsa kuti kuti munthu angapemphe bwanji muzina yesu khristu ameni akuti panali munthu wina amakhala pakachisi pakhomo la kachisi nthawi ina yonse imene anthu akupita kukapemphera kaya kupemphera katatu pasiku kaya ka 7 pasiku amakhala pamenepo daily kupemphesa daily kupemphesa nde peter ndi john mwina akamayendanso ndi andrew kaya nathaniel kaya mwina akamayenda ndi azi- a- atumwi ena aja mwina ina yohane apeza kuti mwina munthu akumpasa ndalama koma siku ili petro mwina ndalama yake anangoisiya mwina kunyumba kaya mwina anayenda nayo bwanji mwina anaka- ankafunira akayipereke akuti anampeza munthu atakhala pompo akupemphesa ati koma petro anamuuza kuti siliva ndi golide ndilibe koma chomwe ndili nacho ndikupasa akuti muzina la yesu zuka uyende kumeneko nde kupempha mu zina la yesu khristu amuuza ine chimene ndikukupasa muzina la yesu khristu zuka utani uyende Ndiye tikapempha mu dzina la Yesu Khristu timapempha bwanji? Mu dzina la Yesu Khristu ndikulengeza kuti ntchito imene ndikufuna ija ikubwera. Ndikulengeza kuti ndalama ndikufuna zija zikubwera. Ukupemphera mu dzina la Yesu Khristu kumene. Si za ambuye koma ife ife neni ndani ambuye tioneni ambuye tili pano. Ayi izo. Mumapemphera mwaulamuliro. Ameni. Chifukwa zili ngati Yesu Khristu ndi amene akupemphera. Haleluya. Ndinali ndi zinthu ziwiri koma chachiwiri sichikwana okay. Ndingochinenabe. Chinthu chachiwiri ndi pemphero losalekeza. Amen anthu ambiri tapempherapo zinthu kungopemphera masiku awiri zinthu tikuona sizinachitike timazisiya kungopemphera masiku atatu tikuona ngati mwina zinthu sizikusintha nkuzisiya kuwapemphera abale athu ena ake mwina amene akupanga zo- zopanga kuti abade maso pano kungowapempherera masiku 4 5 tikuona sakusintha mwina zi- me- pamene tikupemphera mpamene zinthu zikuchuluka nde timazisiya Kodi ndiye tingapange bwanji zinthu ngati zimenezo kuti zisinthe? Yankho ndi lonena kuti, osasiya kupemphera. Ameni. Mukawerenga pa Bukhu la Yakobo chapter 5 verse 16 mpaka na 17, Baibo imati, Chifukwa chake muvomerezane wina ndi mnzake machimo anu, ndipo mupempherere wina ndi mnzake kuti muchiritsidwe. Pemphero la munthu wolungama likhoza kwakukulu. m'machitidwe ake. Ndi lachizungu limene akuti the earnest prayer kapena mawu ena amanenanso kuti continuous prayer kapena pemphero lopitiriza akuti limachita koposa. Kutanthauza zoti wapemphera lero sizikusintha, wapemphera wiki yonse sizikusintha, wapemphera chaka chonse sizikusintha, wapemphera zaka ziwiri sizikusintha. Sikutanthauza zoti usiye iyayi. Ameni. Ndiye tione. Muone chimandisangalatsa ineyo ndi chitsanzo chake chimene anaperekachi. Akuti Eliya anali munthu wakumva zomwezi tizimva ife. Chifukwa nthawi zambiri anthu akamaganiza zokhudzana ndi mwina achina Eliya, mwina achina Moses, ankaganiza mwina zinali zianthu zinazake zooneka mwina modabwitsa mwina. Akuti anali anthu ngati mmene tili ndani? Tilili ife. anali ndi maso awiri anali ndi mphuno anali ndi manja akuti anali mmene tili ifeyomu ati koma iye anapemphera chipempherere chipempherere kutanthauza zoti anapemphera osa- osa- osafowoka iyayi akuti anapemphera chipempherere akuti kuti mvula isagwe akuti mvula sinagwe kutanthauza zoti sanapemphere kwa two days sanapemphere kwa three days sanapemphere kwa 4 days mukawerenga buku la kings amangotionetsa kuti a elija anati mvula sibwera kenakono mvula ija sinabweredi akuti anapemphera kenakono anapita kukamuuza ahabu zoti mvula sibwera koma ati sanapemphere kwa 2 days iyayi anapemphera pemphero osalekeza ameni ati anapemphera kuti mvula isagwe ndipo sinagwedi akuti ndipo anadzapempheranso kuti mvula igwe ndipo mvula inagwa mukumbukira nthawi imene ankapemphera kuti mvula igwe anapita pa phiri la Karmelo paja I think ndi anagwada kuyamba kupemphera anauza ophunzira anamuuza uh, wantchito wake kuti tapita ukaone ngati pakuonetsa chilichonse kungati mvula igwe anapita kalikonse sikakuoneka eliya anasiya akuyankha ndi munthu mmodzi eliya anasiya Anapemphera, pemphera, pemphera, pemphera, pemphera. Anamuuza tapita kaonenso. Eliya anasiya kupemphera. Anamuuza sizi kusikuoneka kalikonse kalikonse kuli mbee kuli dzuwa. Eliya anasiya kupemphera. Akupemphera pemphera ati kachi 7 pamene anapita anakaona ati kadzanja. Ati ka uh, cloud kapena acha mitambo yokhala ngati kadzanja kanga. Akona noti he imeneyo ndi mvula imene ikubwera. Kutanthauza zoti Pamene tikuti Bible likuti ati when the clouds are full of rain they empty themselves. Ati mitambo ikakhala kuti yazaza ndi madzi akuti imasegula yokha yokha mvula. Sasa zoti mapemphero anu mukapemphera zikamakhala ngati sizikuyankhidwa musaone ngati sizikuyankhidwa iyayi mitambo yanuyo ndiyoti mukuyonjezera ndi madzi pomwe mukuyonjezera ndi madzi mmene mukunya nthawi imene mitambo ija izafika poti yazazidwa ndi madzi ikayamba kusefukira muzadabwa kuti mapemphera amene munkapemphera zaka 70 za- zaka mwina zitatu mwina zaka folo akuyankhidwa mchaka chimodzi mukudabwanso moyo wanu wasintha mmene simumaonera mmene simumayembekezera chifukwa mapemphera ndikukumbukira pastor amatiuza last Sunday amanena kuti tionetsetse kuti we are investing in prayer nthawi yathu tizipanga invest in pemphero amen pali nthawi ina umaona ngati ya free basi uzingosewesa instagram facebook whatsapp no pali nthawi ina yake facebook whatsapp muzisiye kaye apo zimitsa kaye foni nthawi ino ndi nthawi yopemphera zisekele mutoilet uyambe kupemphera mitambo yako uyizazise ndi madzi okay tipite ku vesi yomaliza ya lero luka chapter 18 verse 1 akuti kenako yesu anawuza ophunzira ake fanizo kuonesa kuti iwo ayenera kupemphera nthawi zonse ndi kuti asafowoke luka chapter 18 verse 1 akuti yesu khristu anawuza fanizo ophunzira ake kuti nthawi zonse azitani awo ndi ayankhani anthu amodzi kuti ndiye asazitani Ah, ta- ta- tayankhani joseph zimakoma kuti ndiye asazitani inakakhala English bwezi pena ndikuzigola bwezi kuti, ah, koma apo muona ndikuyankhula bwino chifukwa ndi Chichewa ndiye inunso muzindiyankhe ati kenako yesu anawuza ophunzira ake fanizo kuwaonesa kuti iwo ayenera kupemphera nthawi zonse ndi kuti asafooke Ndiye fanizolo linali lokuti chani? Akuti panali mzimayi wina amene panali mulandu okuti athandizidwe. Akuti koma panali woweruza wina, ati woweruza ameneyu samaopa munthu, mukamawerenga chapter imeneyi mukaona. Akuti samaopa munthu, samaopa Mulungu kapena kulemekeza munthu wina aliyense. Ati koma mzimayi ameneyuyu amapitapita kwa munthuyu kukamuuza kuti mundithandize mlandu wanga uja. Kodi mlandu wanga uja munthandiza liti? Siku linanso apita mlandu wanga uja munthandiza liti? Siku lina mlandu wanga uja munthandiza liti? Ati koma woweruza amene amene samaopa Mulungu akuti ananena kuti ah mzimayi ameneyu akundipasa busy kwambiri. Akundisokoneza kwambiri. Koti ndingomuthandizira mlandu wake ine zindithere. akuti ndiye yesu khristu anayankhula mofunika akuti nanga mulungu wanu amene ali wachilungamo azathandiza bwanji iwo amene akumukhulupirira iye ngati munthu amene anali ah, osaopa mulungu akuti chifukwa munthu amapitapita kwa iye ndiye akundisokoneza bwanji ndimuthandize ati kuli bwanji mulungu wathu Tonse tizitikamapitapita kwa Mulungu wathu, Ambuye, kupemphera nyengo ija isanasinthe ukuchita kupanga set time kuti 5 o'clock ine ndikamadzuka ndizipemphera ndikupemphera ndi- ndikupemphera ndikupemphera utapemphera kwa 2 days siingaoneke ansa kwa 3 days ansa mwina sioneka kwa 4 days mwina sioneka 5 days mwina sioneka mwina ndi siku lachi 7 kapena mwina ndi mwezi ukamatha kapena kapena mwina ndi chaka chikamatha mwina ndi zaka ziwiri zikamatha akuti osasiya kupitapita kwa mulungu ana anawauza fanizo akuti mukuyenera kupemphera nthawi zonse akuti mukuyenera kuti musafowoke pamakhala nyengo zina abale ndi alongo akati ankula chifukwa tilipo tokha tokha mnjira wasayansi pamakhala nyengo zina zimaoneka kuti zovuta ambuye zikanga ndikuti zikundichitikireni ndekha bwanji

ikadzafikano nthawi yoti tikolole ino pita madaba ah, kodi zichitika bwanji kodi zatheka bwanji ndiye akuti continuous prayer pemphero osalekeza ndifuna ndikulimbikise ena abale ndi alongo osasiya kupemphera emeni osasiya kupemphera Ndiye njira yabwino ine ndimaona ndiyonena kuti pemphero ngati imene imene tikutchula kuti continuous prayer right umafunika ukhale uli ndi definite place kapena malo amene wakonza kuti ineyo ndikafuna kupemphera ndizibwera ndizapemphera pati apa Chachiwiri, definite time. Ukhale ndi specific time imene ukudziwa kuti ikankwana nthawi iyi chomwe ndimachita ndikupita ndikukagwada apa. Amen. Amen. Ikankwana daily mwina kuyambira Monday mpaka na Friday. Mwina ika- nthawi imene ndimakhala ndi space nthawi iyi ndi 15 minutes. Pemphero ili silimafuna kuti upemphere mpaka na 1 hour. kapena 3 hours kaya ndi 10 minutes kaya ndi 5 minutes kaya ndi 15 minutes kapena ndi 1 hour imene kapena 3 hours kunena kuti na nthawi ikankwana ndikuyenera kubwera apa ndizapemphera nthawi ikankwana ndizibwera apa ndizapemphera nthawi ikankwana ndizibwera apa ndizapemphera muona moyo wanu mmene ungasinthire Amen. muona moyo wanu wauzimu mmene ungasinthire moyo wake sindikunena wa zachuma okhaya kapena chilichonse koma ndikamba moyo wanu wauzimu chifukwa umene ukasintha chilichonse chimakhala chikutani chikusintha nde zinthu zija munazipemphera two days zija ten tiziyambireni soon amen zinthu zija tinazipemphera three days monera zina ti ten tiziyambireni soon amen alright chifukwa cha nthawi ah, ndilekeze pompa ndithokoze abusa